ndị be anyị daalụnụ ife m chọọ ka m kwuo maka ya na mgbede a wụ history ọ gbatara m n'uche na a sị ndị be anyị kwuo maka history anyị ebe majority na-ebido agụwa history anyị bụ Biafra ụfọdụ ndị maybe ndị tọkwara ndị a ha nachigha azụ bido oge ha na-agụ akwụkwọ na University of Ibadan Nigeria ji wee maa mma nke a amarọ ha ada aga beyond this stage kee ihe nke a na-agwa anyị ihe ọ na-agwa anyị bụ na anyị amakwanụ maka azụ anyị and ọ bụrụ na ị mahụ maka azụ gị ị ma ama maka ihu ọ bụrụgodu na anyị echetazi ife ọbụla anyị kwesịrị na icheta maka Olaudah Equiano o nwere onye Igbo a kpọ Olaudah Equiano um anyị asị na ebe o si pụta wụ ebe a na-akpọzi Imo taa adịọkwa m very sure mana a na-enwe ka e si akpọta ama igbo afa si n'ebe o si pụta ndị ajọ mmadụ tọrọ ya na nwanne ya nwaanyị oge a na-atọnụ ndị mmadụ ka ohu tọrọ ya na nwanne ya nwaanyị e refee ha na mba ofesi eruo ebe ahụ ọ gụọ akwụkwọ mara ife karịa ndị ọcha sef ife a na-akpọ slave trade Em, a gụba ndị kwụsịrị ya ọ nọmba 1 and 2 ka nya nwa so onye igbo a gwa ụnụ na onye igbo mere ife ahụ ụnụ aya-ekwedu ụzọ e si wee rote ya wụ na street kacha street niile na sierra leone e name-ụrụ ya Olaudah Equiano Street even ndị igbo nọ na sierra leone amarọ ife a maka the other day ekwuru m maka national assets ndị Igbo ị jụọ ndị Igbo ife kacha mkpa ha nwere ha sị na ego ha but ego wụ nọmba 10 na ịgụ ihe dị mkpa obodo nwere history culture dị more important maka history culture ya-agwa gị onye ị bụ protect ye gwa gị etu ị ya-esi chọtanụ ego nwanụ wee gwakwa gị etu ị ya-esi protect ye na ọbịa so onye Igbo amarụdụ na o nwere onye dị etu ahụ biri n'ụwa majority amarọ ndị ma ama ajụbedu question kedu ihe o ji wụkata onye Igbo wee wụzie onye England kedu ebe e niri ya n'England m ma-ajụ enyi m nwoke a na-akpọ onye be anyị ndị Igbo na-ejego n'England jego jụọ kedu ebe e nidiri ya ana m ekwudu ndị Igbo na-eme ebe e niri nna nna ha so e si na nke a pụta o nwere onye igbo ọzọ a na-akpọ jaja of opobo ọ wụkata onye igbo well opobo anụkwa m na opobo ka remainụrụ igbo but ọ wụkataziri igbo wụkwa onye opobo kedu ihe mere nke a ji wee mee kedu ka o si jee ka ihe ya na ndị ọcha jere e wee gbufuo ya ihe niile a wụ history anyị ọ bụkwa na ebe a ka history anyị bidoro history anyị ga beyond this mana anyị achọghịzị inechigha anya azụ hinne mana anyị nee anya na culture anyị na culture anyị na-agwa anyị ebe history anyị si adọdụ mmadụ ya-akpọdụrụ m ndị uwe ojii ma m kwuo ihe a m chọrọ ikwu kịta na Nigeria o nwedu mba ọzọ onye ọbụla si na ya ya-enweta ife a na-akpọ ana obi ị wụrụ onye fulani onye nwe gị nwere ana ị nọ na ya Ardo ị wụrụ onye hausa onye nwe gị nwerukwu ana nke ị nọ na ya ọ seriki ị wụrụ onye yoruba onye nwe ana ị nọ na ya nwerukwu gị nwa wụ baale ma ọba ị wụrụ onye benin the same thing ọ sọsọ na ana igbo ka onye ọbụla wụ onye igbo ya-enweta ife a na-akpọ ana obi even though na-anụkwa na due to carelessness ụmụaka na ha eresi ana obi ahụ wee na-ejesi Vietnam na-eje Malaysia because o nweghị onye nọ ebe ahụ gwara ha na ọrụ adọkwa ebe ahụ enwekwu ihe dịka employment in those countries but ị ma ihe mebiri emebi hinne na ana Igbo na omenala defenders bidoziri ndozi ọ bụghị ya wụ the major thing anyị ji akpọ oku a the major thing anyị ji akpọ oku a wụ history anyị afeelụọdụ na o nwere ife history mana history wụ ife kacha important jụọ my friends ndị wụ medical doctors ị gbaba na nke dọkịta echi ee fever na-eme gị nke a nke a ihe a agwa gị wụ gwa anyị mgbe o bidoro kedu ka o si eme gị nwanne nya ahụ ka ka o si ga ihe a na-etresi ihe a wụ history ị chọba ihe kpatara ọnọdụ Igbo ji wee dị etu ọ dị taa na anyị na-agbazi ọsọ eleghị anya n'azụ mana o nwekwa ihe na-achụ anyị o all history all decisions e tekiri in the past which ọ bụrụ na a studyghị ya a na-erepeat kwa mistakes ahụ na-ebute ọsọ ahụ nwanne anyị ahụ Ambrose Ehirim posturu foto Aguiyi Ironsi

mana anyị ajụrọ kedu ihe kpatara ha ji wee nwụfusie otu a anyị adịghị interested in history sọsọ ihe a dị interested ọ o gbula ozu na ha isi anyị achọzikwa icheki ndị oge anyị nọsị na ụmụaka ndị a sị gbusiri ozu ahụ majority of them nọ n'ime ana taa rụsịa ihe ha rụsịrị afia etokpo one ọkwa history ndị igbo ibe m

nweghị nke na-eme by accident all wrong decisions obodo a a na-akpọ naijiria ndị mere o ji wuru otu obodo wu ndị ọcha na ndị igbo ndị igbo hapụrụ ana igbo baa n'ebe ọbụla a na-akpọ naijiria kedo ya etu a na-ego ana ebe ahụ and o nwekwa ihe ndị Igbo na-eme ebe ahụ ndị Igbo ahụ ha emewu n'ana Igbo mana ndị a na-eto ọ world class economist maka o jere gote ofu certificate Naijiria nye ya ọrụ enyeghị ya na Central Bank enye ya na IMF ọ rụọ ị ma na Igbo na-eto ndị adaghị azọ ha a na-eto ha ebe m ma-anọ wee kweta na ha world class economist ahụ ha jee n'obodo a mụrụ ha ha tinye measures ya employ onye ọbụla nọ na ya na anyị afụ n'ebe o mere o nwere nwata nwoke onye Nise akụkọ ka m nụrụ o nwere m nnukwu enyi nwoke onye Nise kọrọ m akụkọ ya nwoke bụ illiterate ọ gụọdụ tiwaha slate mana o bidoro transport company ọ na-aga ọfụma o wee tie iwu na onye Nise ọbụla gafere Upper Iweka na ọ ya abịa ebe ahụ bịa were ego nri ọ illiterate mere ihe a mana ndị anyị na-eto ha nyụọ mamịrị igbo e trend ya on Facebook ha gwakena anyị ihe a ya-eme economy igbo a ka igbo kwụsị ịgbafusi ka igbo kwụsị iji ka obodo a ghọrọ graveyard ndị igbo the other day ọkwa ihe m na-ekwu kedu ihe ka m hapụ nke ahụ ọtụtụ ndị ama aghọta ife m ji wee kwuo ihe m kwuru maka airport ka ọ dịbagodo daalụkwanụ